Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana 80 million dollars zomwe zikupita ku boma la Malawi ku ndondomeko yolimbikitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito m'makhonsolo a m'dziko muno yotchedwa Governance to Enable Service Delivery GESD 2.0. cholinga cha ndondomekoyi ndi kupititsa patsogolo ntchito za m'maofesi a boma kulimbikitsa ntchito za m'makhonsolo komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala m'maboma osiyanasiyana m'dziko muno themba mwale wafika ndi ripoti Ndalamazi zithandiza kuti anthu okhala m'maboma ndi makhonsolo onse 32 a dziko lino apindule ndi ntchito zoonjezera za makhonsolo komanso thandizo la pamwamba ndi kuchita zinthu poyera. Ntchitoyi ipititsa patsogolo ntchito yopereka ndalama ku makhonsolo omwe akuchita bwino komanso kugwira ntchito moyenera ndi cholinga choti ntchito za boma zipite patsogolo. Firas Raad yemwe ndi mkulu wa bungwe la World Bank kuno ku Malawi wati ndalamazi zipititsa patsogolo thandizo la boma Kwa anthu ake, maboma 28 ndi ma manisipalite anayi a Kasungu, Luchenza, Mangochi ndi Karonga. Iye watinso ntchito ya GESD 2.0 ithandiza kuti nthambi zosiyanasiyana za boma zidzichita bwino komanso kulimbikitsa ntchito za nthambi monga za umoyo, maphunziro komanso zomangamanga zomwenso zipereke mwayi wa ntchito kwa anthu ndi kukweza chuma cha maboma osiyanasiyana. Raad wati ntchito ya GESD 2.0 ndi umboni wa zomwe zingachitike ngati boma, anthu ake ndi mabungwe othandizira boma angagwirizane kusintha kachitidwe ka zinthu ndi kuchitira zinthu poyera. Iye watinso mu zaka zisanu ndi chimodzi zapitazo, adindo a m'makhonsolo a m'dziko lino asintha mu kagwiridwe kawo ka ntchito. Malingana ndi bungwe la World Bank, ntchito ya GESD 2.0 ikutanthauza kuti ana ochuluka aziphunzira m'makalasi abwino, mabanja ambiri kulandira thandizo la chipatala komanso madera ochuluka kukhala ndi madzi akumwa aukhondo. Chikalata chomwe World Bank yatulutsa chatinso ndalama zatsopanozi zithandizira kuti zipatso zabwino za GESD 1. zithe kufikira madera onse a dziko lino komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa makampani ndi anthu a zomangamanga ndi akatswiri osiyanasiyana. Ntchito ya GESD 2.0 iyendetsedwa ndi komiti ya National Local Government Finance Committee mogwirizana ndi Unduna wa Maboma Aang'ono ndi Chitukuko cha Kumudzi komanso Unduna wa Zachuma. Themba Mwale, MBC, Blantyre.
boma lati galimoto zonyamula mafuta a galimoto zopitirira 200 zifika mdziko muno posachedwapa ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno nduna ya mphamvu ndi migodi mayi jean mathanga ndi omwe anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa blantyre chisomo break wafika ndi ripoti Mayi Mathanga omwe ku msonkhanowu anali ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrick Namalomba komanso akuluakulu ochokera ku mabungwe a MERA ndi Nocma anati vuto la kuchepa kwa mafuta a galimoto mdziko muno linakula kwambiri mu sabatayi chifukwa cha kuchepa kwa ndalama za maiko akunja. Pa ichi ndunayi inati boma lapeza ndalamazi ndipo lagula mafuta a galimoto ochuluka ndipo galimoto zoposa 240 zili munjira pamene zina zili m'madoko a m'maiko a Tanzania ndi Mozambique kuti zinyamule mafuta ochuluka. mafutawo timadalira ndalama zakunja kuti ti- ti- abwere m'Malawi munomu ndipo pakali panopo ndili okondwa kuudziwitsa mtundu wa Amalawi kuti ndalamazo zapezeka panopa tili ndi magalimoto almost 243 amene kuyambira lachitatuli akhala akuchoka ku mapoti athu ku tanzania komanso ku mozambique akhala akubwera akhala akutumizidwabe kubwera tikulapangabe lodi mafuta ena ndiyeno ndikukhulupirira kumafika mande lachiwiri nkhani ya mafuta ya vuto la mafuta ikhala itatani itatha ndiye pakati pano nditsimikizire mtundu wa amalawi kuti kuti vuto limene lakhala kwambiri masiku awa apitawa limeneli silikhalanso vuto koma tikhale ndi mtima kaonera kuti boma lathu likutitumikira tisapange panic mafutawo akhalapo ndithu kupatula kuchepa kwa mafuta a galimoto dziko lino likukumananso ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi ndunayi inati vutoli ladza chifukwa cha kukhalitsa kwa zipangizo za magetsi iwo anati mwa zina ntchito yotenga magetsi kuchokera mdziko la mozambique ikazayamba mwezi wa julayi chaka chino komanso sabata zikubwerazi bungwe la egenco likhala likuwonjezera mphamvu za magetsi a dzuwa zokwana 10 ndipo izi zichepetsa kuzimazima kwa magetsi. Kuphatikiza pamenepo, pali nkhani zina zoti kwabwera kumakhala anthu akumaba akumatibera ma, ma layini athu amagetsi mawaya ndi zina ndi zina akumatibera chifukwa cha chimenecho chimasokonezanso ntchito yopukusa magetsi komanso pali nkhani ija ya kuti mashini athu a- a- akalamba ambiriwa ndakale kwambiri ndiye kuti pakangochitika kena kalikonse pa mashinipo pa mawaya wina aliyense akangokhudzidwa ndikuti mashini ma- magetsi aja atani amavutanso kupeza kuti maf- ma- magetsi aja agwa komanso pali nkhani ya zanyengo panopa tikumadziwa kuti mu shire river mumakhala kuti mumakhala matope mumakhala muli zi- zinyalala zimene zonse zimakagundanso ku mashini kwathu nde tikumapeza kuti kumakhala ndi nthawi yomazimitsa mashini kuti tipange clean kuti machine aja athenso kutani kuyenda bwino komanso pali nkhani yina imene amati sabotage umba, u, u, upandu umene anthu ena ogwira ntchito amapanga dala basi mwina moti a- apereke magetsi mwina magetsi aja ndikuzimitsa dala cholinga chona kuti anthu athamange kuti apa ndipo magetsi atizimira nkwasiya dala anthu mwina 3 hours akati kupita nkukatani ndikuka- kukangobwezetsa chimene achotsa chija cholinga alandire ndalama komano pakati pano pano nafuna ndifotokoze kunena kuti zonsezo tifuna tionetsetse zimenezo zithe ndiye ngati boma lanu tifuna tipange zinthu zingapo wani tiwonjezere kupukusa kwa mphamvu ya magetsi zimenezo tiwonjezere kufika 2030 tikhale tapanga double magetsi amene tikuphika panopa komanso tichokeso tisamangodalira shire yekha tiloweso malo ena ngati kumpoto komanso pakati kumapanga generate ma, magetsi komanso tili magetsi a sola amene tapempha anthu angapo kuti atijoine komanso ifeyo kudzera bungwe la egenco tikupukusaso magetsi a sola pakali pano magetsi okwana 10 megawatt ali redi kale amene tikhale tikuyika ku, ku, kuphatikiza ku magetsi amene tikupukusa ndiyeno ndi nkhani ngati zimenezo zoti tionetsetsa ndithu kuti nkhani ya magetsi ozimazimayi ithe ndipo mmawu ake nduna ya zofalitsa nkhani a shadrick namalomba inatsimikizira amalawi kuti asade nkhawa ponena kuti boma la dpp limadziwika ndi kukonza mavuto omwe maboma ena anasiya. Iwo anati ino si nthawi yochita ndale koma nthawi yothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. A Namalomba analengezanso ku msonkhanowu kuti kupita chitsogolo, boma likhala likuchitisa misonkhano ya olemba nkhani mwezi uliwonse pofuna kufotokozera Amalawi ku zochitika zosiyanasiyana zokhudza dziko. Chisomo Break, mbc, Blantyre.
mtsogoleri wa chipani cha peoples development pdp a kondwani nankhumwa wayamikira boma chifukwa chobwera poyera ndi kufotokozera amalawi mavuto omwe dziko lino likudutsamo anankhumwa ayankhula izi kudzera mu chikalata chomwe chipani chawo chatulutsa ngati mbali imodzi yoyankhulapo pa zinthu zomwe zikuchitika mdziko muno chisomo break wafika ndi ripoti A Nankhumwa ayankhula izi patangodutsa kanthawi kochepa nduna ya zamagetsi ndi migodi mayi Jean Mathanga pamodzi ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrick Namalomba atachititsa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre komwe anafotokoza zifukwa zomwe zachititsa kuti dziko lino likumane ndi mavuto amagetsi ndi kuchepa kwa mafuta a galimoto anankhumwa ati pobwera poyera ndunazi zaonetsa kuti mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika ndozipereka kuthana ndi mavutowa komanso kutsogolera dziko lino kuthana ndi mavuto omwe likudutsamo komabe anankhumwa apempha zipani za ndale mdziko muno kuti zisatengerepo mpata ponamiza amalawi kuti izo zili ndi kuthekera kothetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi ndi ena ndipo m'malo mwake alimbikitse mtsogoleri wa dziko lino komanso kugwirana naye manja kuti athetse mavutowa mwansanga mtsogoleri wa chipani cha pdpu anavomereza kuti vuto la mafuta lakula chifukwa cha nkhondo yapakati pa maiko a usa iran ndi israel ndipo zipani zonse zikuyenera kuvomereza izi. Pakadali pano iwo ati pakufunika kugwirana manja ndi boma komanso kukhulupirira kuti utsogoleri wa masomphenya wa President Professor Arthur Peter Mutharika uthana ndi mavuto onsewa posakhalitsa. Chisomo Break, mbc, blantyre
bungwe la malawi enterprise development fund medef lalengeza kuti liyambiranso kupereka ngongole kwa anthu a bizinesi wapampando wa bodi ya bungweli a james naphambo ndi omwe alengeza izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa lilongwe iwo ati bungweli lakhazikitsa mfundo zokhwima zoyendetsera ngongolezi mwayi mtumodzi wafika ndi nkhani yonse
Mu mwezi wa September chaka chatha, boma linaimitsa ntchito za bungwe la Malawi Enterprise Development Fund, Medef, kuphatikizapo kupereka ngongole kamba kofuna kuunikanso ntchito za bungweli. Chinachititsa ichi nchoti panthawiyo panali mavuto ochuluka monga kusayendetsa bwino pa nkhani za kabwezedwe ka ngongole zomwe zinaika pa chiopsezo ntchito za bungweli. Koma wapampando wa board ya bungweli a James Naphambo wati munthawi yomwe ntchito zinaima, bungweli lakhala likutolera ngongole komanso kukonzanso kagwiridwe kake ka ntchito. Iwo ati pofuna kuonetsa kuti anthu akubwereka bwinobwino ndalama komanso mwadongosolo, ngongole zidziperekedwa m'magulu. Tikayamba kubwerekesa ndalama tizipanga, tiziyang'ana kwambiri magulu. Chifukwa chani magulu? Magulu amakhala security yamphamvu. chifukwa anthu mamemba a gulu limene lijalo amalimbikitsana mtima kuti aliyense azibweza ngongole ndiye tikatero ndiye kuti security yathu ikhala yamphamvu komanso amene angabwereza kuti angongole ndalama ngati munthu ali munthu mmodzi Ah, kuyambira pano tizifuna kuti azipereka chikole choti ngati akalephera kulipira ndalamazo ifeyo tigulise chikolecho kuti ndalama zathu tizipange recover ndi ndondomeko zimenezi tikuona kuti uh, medef igwira bwino ntchito ndipo ithandiza amalawi amene kuti athandizidwe uh, po- pa pa nkhani ya ngongole pakadali pano bungwe la medef lomwe m'mbuyomu linkatchedwa national economic empowerment fund nef akuti atolera ndalama zokwana 8 billion kwacha ndipo ili mkati motolera zina 107 billion kwacha zomwe zili ndi anthu komanso magulu Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Bungwe la Blantyre Water Board lati vuto la kusowa kwa madzi lichepa kwa makasitoma ake akamaliza kugwira ntchito yomanga mapampu atsopano pa malo operekera madzi a Walkers Ferry ku Nkula m'boma la Mwanza. Polankhula pamene amayendera ntchitoyi, wapampando woyang'anira ntchito za bungweli a Stanley Chirwa wati ndiokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera ndipo palibe zovuta zilizonse zomwe akumana nazo. Tili ndi zambiri mu lipoti ili. Kumayambiliro kwa sabata ino, Blantyre.